Akuluakulu ndikufuna tikambepo nkhani za kafukufuku wa ngozi ya ndege ya chilima ikuyenda nkhani kunjaku akunena kuti no mmodzi mwa anthu amene anali mu ndege imene ija sizoti anamwalira akuti anapulumukamo nde anakabisala kaya ati kaya ndikuti no uko mwaona nde akuti afuna azibwera azapelekele ma umboni izi akukamba ndi ndani funso ndi limenelo izi akukamba ndi anthu a mmasamba a mchezo mu eti ndiyeno ndufuna tikambepo nkhani imeneyi chifukwa chonena kuti no I think ndi nkhani ya serious eti. Tifunsaneko mwina mafunso awiri atatu kuti tione kuti zikuyenda motani apa. Ndiyeno nkhaniyi chimene tipange tiyambire ndi uyuyu. Akukambatu motsindika ngati anayankhulanapo ndi munthuyo nde from there we'll pick it up there.
anthu amene anaphedwa aja gulu achina saulos chilima panali mmodzi amene anathawa pamalo paja atathawa munthu uja anakaguliridwa malo dziko lina izi nza serious serious zenizeni if you can remember tibwerere mbuyo pang'ono anthu amakana kuna kuti aone nkhope ya anthu amene anaphedwa aja mukuziwa anthu aja amakana chifukwa chani amaziwa kuna kuti panali munthu bokosi limodzi limene munayikidwa munthu oti si munthu amene amafunika wa abale wawo munthu uja ndiye kuteroko panopa zinthu zavuta munthu uja akubwera kuzaperekera umboni ndi chifukwa chake a inquiry aja akunenetsa kuna kuti munakaona nkhope pamene paja funso limene lija ndilovuta kwambiri munakaona nkhope ayi nkhope simunakaone simunakaone eh madokotala anu anakagwira ntchito madokotala athu sanakagwire ntchito pamene paja chimene akufunsira anthu aja ndichonena kuti pali munthu mmodzi amene anathawa pa nthawi ya ngozi ija kapena pa nthawi ya anthu ophedwa ija anathawa ndeno awawa amene anali ndi chilimawa anayesesa kuphapo munthu mmodzi wazigawenga zija ndeno ataona kuti anthu awa anali sikisi tingoyerekeza ndiyeno kuti tipange kuna kuti mwina papezeke mabokosi a anthu 5 siyigwira tipange bwanji popeza kuna kuti wathuyi naye waphedwa chimene anapanga anthu aja anakwanisa kutenga bokosi limodzi ndikumutenga wawo uja mdani awo uja ngoti nzawo uja ndikumuyika bokosi lina lija ndikupita kwa- kukapereka kwa, mu- kwa, kwa mbumba ina kukhala ngati kuna kuti munthu ali m'bale wawo asali m'bale wawo chifukwa amaziwa kuna kuti mcp chifukwa chakutasa kwambiri Imayembekeza kunena kuti anthu aja mwina mcp sizatulukanso m'boma mwinanso atate aja sazabweranso ku Malawi kuno kuti azaperekerenso umboni ndiye poti Mulungu china chilichonse amaona mmene ananenera a Bishop Msusa munthu uja wavumbuluka mwachiziwikire nthawi ina iliyonse munthu uja abwera akuyankhula kunena kuti ayi chinali chiwembu anthu anachita kuphedwa kusogolo kuti kuli ntchito ndiye timati tikamapereka pano pa mauthenga pamakhala anthu ena onena kuti iwowo magazi yawo ndi a mcp zigawengaso koma zili pa, pa, pa social media apo zimalongolola kumatukwana ayi we galu iwe suziwa kanthu e mwakuti mwakuti sikuti sitiziwa kanthu timakhala tikuziwa kanthu komano nthawi imeneja zinali zovuta kuti tiziyankhula nga mmene tikuyankhulira pano ufulu tinalibe chabwino mmene taonera pamenepo tamvera limodzi si eti Ngozi ya ndege ya achilima komanso anthu ena aja, ngozi imene ijayi simamvetsetseka bwinobwino. Kunena kuti anthu amene aja mwati inali ngozi kapena anaphedwa anthu aja ndichifukwa chake pachitika kafukufuku chifukwa tikufunabe tipeze mayankho eti ya imfa ija simaoneka bwinobwino iyayi. Now pazitumphukabe zinthu zochuluka kwambiri. zina nkumakhala zimenezizi. Komano mwina just to remind you anthu ena ndikamati Abdul Lapken nde utinso ameneyu? Akazi wawotu nde ndi awa anayankhulako motere atafunsidwanso ndekuti ku commission of inquiry kuja pang'ono pokha chabe. 10 minutes past 7 silimayiwala my son mwana wanga wamwamuna anandiimbira foni amayi ine abe kwa mulungu tinachokera komweko tizabwerera nati kutanthauza chani yankhula mwachangu ndili busy anabwerezanso kwa mulungu tinachokera komweko tizabwerera ine kutanthauza chani mwanawe Ine ndili busy abambo ako akhala akubwera pompano ndikukonza chakudya. Ali amayi limbani mtima basi. Ndege ija kukhala akuti yasowa. Nati wanena kuti chani? Akuti ndege akuti yasowa ndikuona mma social media. Ndikuti ah inu simunaone? Nati ayi sinagwire foni kuti ndikhale pa WhatsApp. ndikungolankhula ya foni koma sinalowe pa whatsapp komanso kuno koma zimene ndinayankha ine kumalawi kuno ndege singasowe ndege imeneyo ilipo abambo ako abwera chabwino mmene tamvera limodzi pamenepo eti akuluakulu ndikufuna tikamayiona nkhaniyi tiyambe makamaka pa zimene anayankhula mkazi wa abdul lapken Eh? Sarah Lapken anakamba zonena kuti, akutitu amuna awo ponyamuka ankanena kuti naotino, ba, undipatse chani, undipatse passport. Chifukwa nde kuti udzati, udzandizindikira ndi passport yo? Eh, ulendo wanga uwu ndi womaliza koma kuti udzandizindikire kuti thupi la amuna anga ndi ili, udzalizindikira ndi passport yo? Chifukwa ndine amene ndidzakhala ndi woti ndanyamula passport yo ndi yanga idzakhala ndekuti mwina ili mthumba mwanga ndekuti sudzavutika kuchani kundizindikira mwaiona imeneyo mpaka ena akuona kuti angafunse kuti mutanthauza chani tangondipatsa tangondipatsa iwe usafunse zambiri tangondipatsa chani chani ngati kutsazikana komaliza kumenekoko you know this is very very I think nkhani iyi ndiyovuta kwambiri chifukwa ndekuti no i, ikumapezeka kuti m'malo moti muzipeza mayankho mukungopezerabe mafunso ochuluka kuti nde ankafunsiranji passport yo pamenepo pamene pachokerano nkhani yathu kumabwera kuti notino anthu ena ayambano kubweretsano ma theory osiyanasiyana kunena kuti no iyayi ali moyo akuti iyeyo anapulumuka mu ngozimo atapulumuka nde anakapezeka kuti anapita kunja anathawitsira kunja kumene kuja nde afuna abweretse mmene tamvera mmene afotokozera Abale a Dzeti, komano ndufuna kunena apa kunena kuti no. Zimakhala bwino tikamayankhula nkhani ngati izi tidzibwera nde kuti ndi umboni ogwirika nchifukwa chake ndaitchula kunena kuti no theory. Anthu akukamba ma theory aku akutha kuphatikiza icho ndi icho icho ndi icho nkudzabwera ndi conclusion yawo kuti amene tikaphatikiza a b c d zikuoneka ngatitu ndekuti samu yake umadzatipatsa zotere. Mwaona, eti? Ndi theory chabe imeneyo. Chifukwa chani? Palibepo umboni. Umboni weniweni ungakhaleno onena kuti, no, munthu wake amene mukumunenayo kunena kuti, no, sanamwalire, anathawira kwakutikwakuti. Sizoti ndiye kuti tizizamazionera ngati alipotu. Ngati alipo ndiye kuti akuyenera kukhala kuti amazionera. komanso anathawa chani pano sakuyenera athawensotu nde akuyenera abwerere pano chifukwa chani ndi nthawi imene zofunikira and anaka or even mwamuona colleen zamba uja ankafunsidwatu ali kuti ali ku south africa zinatheka ndithu anamufunsira ali komweko the same ngati awawa tikunena kuti iwowa sanamwalire ndiye kuti no akhoza kubwera ndikudzayankhulapo Ndipo sizikuyenera kuti zitotengera kuti iwo mpaka achokeko abwere kuno. Zikhoza kutheka ngakhale akhoza kugwiritsa ntchito ma calls a pa internet ndi kudzabwera ndithu kudzapanga. Kapena apo kujambulako ka clip kuti ndilipodi ndine. Koma bwanjino tikungoyankhula opanda nde kuti ma clip wo. Kapena mwina muli nawo ma guy ma umboni onena kuti munthuyo alipo. Nde ngati muli nawo, bwanji osatulutse chifukwa ndi zimenezo zimene zikufunikira zonena kuti no zipereke nde kuti no mwina mwake kufotokozera bwinobwino. Ndipo no timvesese chithunzithunzi cha, cha mmene ngozi ija inachitikira kuti timvesese inali ngozi kapena anthu aja anachita kuphedwa. Ndiyeno ineyo I don't want to dismiss anything chifukwa kafukufukuyu akufunikira zimenezo. Sindikufuna zonena kuti no tingonena kuti no poti awa kunena kuti iyayi awo nde kuti a- a- ati sanamwalire alipo ali moyo Nde ine ndizinena kuti aah mukukamba zotani mulibe umboni nde chokani nzabodza zimenezo sindikufuna kuti inutu tithamangise zimenezo chifukwa anthuwa poyankhula mwina azitenga kwina kwake mwina Pali possibility imeneyo ndikungonena kuti no maumboniwo atabwelese apa komanso ngati mukunena kuti no akubwera nde ifetu tikhala maso athu tikudikilira kuti tione kuti no munthuyo mesa anthuwa akunena kuti akubwera kuzachitira umboni fine nde abwele azachitile umboni cholinga chonena kuti no nkhaniyitu tipeze mutu wake weniweni otherwise imfa za abale aja ndizonena kuti zinavulaza anthu ochuluka kwambiri ndipo no kutivulaza kumenekoko mene tinathyokelamo tikufunikila mayankho kuona kuti kodi mukuti awawa ali ndizonena kuti a Chilimawa Anthu onsewa wa, achina Flora Selemani onsewa, munena kuti no inali ngozi iyi kapena mwina mwake anthuwa anapangidwa chipongwe? Ndiyeno it's just very, very unfortunate kunena kuti mwina mwake tikamabweretsa tikubweretsa without evidence eti, mwina titamapanga specify ponena kuti no kuti. tikamayankhula nkhani izi tizizikamba zonena kuti no iyitu ndi theory mwaiona eti ndi theory tikaphatikiza A B C D mukuona zooneka ngatitu ansala yake ndi iyitu mmene tuonera mwaona komano ponena kuti no anthuwo pokamba akunena kuti yayi abwera azaperekera maumboni nde ife tikudikiliratu Tikudikilira kuno kuti tione ndithu chifukwa commission of inquiry yo sinathe ndithu. Otherwise tizikumbukira zonena kuti tikukambatu nkhani izizi pamene mabanja awo ndizoti amakhala kumaonanso zimenezi. Okondedwa awo akumaona zimenezi. Nde ti tikamakamba tizikhalanso mwina a little sensitive eti kumalingalira zonena kuti no akubanja lawotu ngati mwina ka mwina- ngati mwina zimenezi sakuzidziwa mwina azidziwira pamenepa ende akamaziona akamazimvera zimenezi mungawapatse nde kuti no mwina chiyembekezo china chake nanga zitakapezeka zoona kuti kapena mwina sizoona nde kuti muzaswaso mitima kachikena you know like you are- muku- mwamupanga resurrect munthu uja mwamudzutsa kuti ali moyo kenako kumu- pamapeto penipeni zizazindikirika kuti yayi anamwalira ndekuti anthu aja muzakhala you know you are playing with the mukusewera ndekuti ndi mitima ya anthu apa eti eh, because mitima inasweka kale so i'm just trying to say kunena kuti no tikhoza kuyankhula ufulu woyankhula tinapasidwa kaya pali zina zake zomwe tapeza pa nkhani zakafukufukuzi tingathe kuzibweretsa koma tizikhalanso sensitive poziyankhula eti mwina titamabwera ndi maumboni ake so zingatichitire ubwino kapena apo kumapanga specify iyi ndi theory imene ndikuganizira ine to abcd nde tiyeni tidikireni kafukufuku ngati imene ndikuganiziramo ndi zoona kapena zomwe ndazipeza kapena ndatsinidwa mu- khutu kumbaliko ndi zoona nde tidikira kafukufuku nde kafukufuku usanathe tiyang'ane kuona kuti kodi iwowo atipasa zotani kodi munthuyo adabwera kapena sabwera otherwise it eh nkhani izizi ndi nkhani zoopsa kwambiri nchifukwa chake munaona kuti no ineyo pa Justin Tech ndinazakhala kaye chete kuona kuti no bwanji ino tidikire kafukufuku imene akuyendera fukwa choti wayamba kumaonetsedwa no pa screen tiyambe kumaona no zenizenizo osati zimene tikuganiza kapena chaka koma zenizenizo kuchokera kwa anthu amene no anakhudzidwa nawo mu nkhani imene iyi azifotokoza okha apapanso ndetu ndi- tingathe kuona kuti no ngati Abdul Rafken ali moyo Ndiye kuti ikhala advantage kwa tonsefe fukwa ndiye kuti tidzadziwa chilungamo chenicheni. Mwaiona eti? Komano ndiye kutino tidikire ngati ali moyo abwere bwanji no pa chani pa screen paja tizamuone azamfunse mafunso pamenepo. Koma ngati sali moyo ndiye kuti tisathamange kuyankhula zonena kuti ali moyo, eh ali chonchi nchoncho pamene mwina mwake tilibe maumboni. ife ine ndikufuna ndidzamuone munthuyo ndiye kuti pa- a- ali ndiye kuti mu flesh ndithu ali ndiye kuti ndi thupi lake ndikukhoza kumuonapo pa screenpo live akuyankha mafunso ende akufotokoza mmene zinakhalira ndi pamene ndingazanene zonena kuti no conclusion yake ndi iyi. koma panopa sindikuchotsa china chonse chimene chikuyankhulidwa sindikutani sindikugwirizananso ndi china chonse chimene chikuyankhulidwa automatic ndikufuna ndiye kuti nditamatha kuziona mwina pa screen apo and pomazaulusa zimenezi ngati zilipo zoti ndizoona no kunena kuti tizabweraso nkuzatani nkuzaziulutsa nkhani ngati zimenezi koma am just passing the message kuti let's also be sensitive tizilingaliraso bwinobwino pomalankhula zinthuzi kumazika mu njira yonena kuti no zisabwerese kupereka kwambiri kwa akubanja anthu akubanja kapena ndi kuti kunyazitsanso ina zimatcha zinthu kufuna mwina mwake titakufuna kugwirana ufiti tizikumbukiranso zimenezo otherwise wina aliyense tu imfa ija nde inapweteka amene sinampweteke nde kuti umunthu wina pena mwina ukusowekera koma anthu ambiri ife ndiona kuti imfa imene ijayo olo ukakhala pansi nkumalingalira sima simaonekapo bwinobwino ya sizimamveka konena kuti no apa patu apa mm, mm, mm, something is fishy here pali china chake ndithu sitikuzionapo bwino you know things like that it apatu penipeni mizimu ya anthu amene anatisiya ikause mu mtendere wosatha komanso mwina tizikhalanso pansi kumapemphereranso kuti chilungamo chidziwike pa nkhaniyi fukwa pali nthawi zina za kumakankha chilungamo koma nkumayiwalanso kuyikiza mulungu patsogolo mulungu dzanda amene angathe ndithu kutithandizira kuona kuti mwina make ayanike zenizenizo pambalambanda ndipo anthu tithe kuziona mmene zilili eti osangoti mmaganizo athu okha kapena zimene tazimva uko kapena zimene awo akukamba koma mwina mmene zilili eti akutitu.